takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC mwana woopsa kwambiri amene siningabwerere mbuyo siku ndi siku ndimaonesesa kuti amalawi mukhale well informed muziziwa zimene zikuchitika mu ziko lanu kuti pamenenso tikusendera 2025 zisankho mukakhale ndi in, an informed choice zili ndi inu zili ngati chimodzimodzi kupita uh, kumwamba kuli njira ziwiri, njira ina yopapatiza, njira ina yokhotakhota, satana kapena moyo. So apapa pamene tikupita ku chisankho, amalawi mukuyenera kuti mukhale ndi chisankho chanu cha inu nokha mu mtima mwanu whether mukufuna mupitirire ndi manyakawa, muzipitirira kuvutika kapena iyayi mukhale ndi utsogoleri wina wa nyuwani. Choyambirira ndimafuna ndithokoze kuchokera ku nsanje pakana ku chitipa nkhotakota pakana ku mchinji zulo nditatulusa audio yokhuzana ndi prophet shepherd bushiri amalawi ambiri ayimba mafoni atumiza mameseji opanga sapoti kuzunzika kumene akuzunzika shepherd bushiri muno mmalawi ndipo ine sindimadziwa kunena kuti anthu amamukonda kwambiri bushiri the way it was yesterday sindimadziwa kunena kuti amalawi amakonda anthu awo opemphera ndipo amalawi akuti ali okonzeka kupita pa msewu kupanga ma demonstrations kuukira makhoti athu kuukira boma limene likupanga zopusa kwambiri kusafuna kuchita protect ma citizens ake Choncho Amalawi ambiri akufunitsitsa atapita pamsewu ndipo uthenga umenewu upite kwa amene amayendetsa za Bushiriwo kunena kuti Amalawi akufunitsitsa atapita pamsewu kukapanga protest the idea yomutumiza munthu amene ali wathu kumutumiza ku South Africa. Tithokoze pa chimenecho chifukwa cha mafoni komanso chifukwa cha mameseji. tithokozenso kwambiri response imene ndalandira nditatulusa nkhani za ku uh, uh, za ku meki kunena kuti ameki sakupereka ndalama za anthu amene amakagwira ntchito ma officials a meki komanso maziphunzisi komanso apolisi makamaka ku zomba ndi ku machinga Kumeneku talandiranso mafoni anthu kunena kuti uthenga uja utapita a aapasano tsopano ndalama za fezi imozi koma zinazo sadawapase ndiye kumafunsa kuti kodi tsopano integrity ya Malawi Electoral Commission ili pati chifukwa zikumvekaveka mkatimo kunena kuti akutitu fezi yoyamba ija pakana lerotu anthu ambiri sanalandire ndiye sitikudziwa kuti kodi mmene mmayamba ntchitoyi si- simunapange bajeti mmati anthu amene ati azikugwirirani ntchito azikugwirirani ulere inu mukulemera izi ndizofunika kuti muziyang'ane bwinobwino because zikuoneseranso integrity yanu ndi mmene mukuchitanso handle uh, ma elections amenewa kodi ma elections wa ngati ali ndi ma zovuta ma grey areas kumbali ya anthu malipidwe awo kumbali ya zina ndi zina logistically kodi zisankho zimenezi zizayenda bwino panopa zikumvekanso mbiri zoyipa zambiri kunena kuti kumeneko zinthu zambiri zasokonekera koditu anthu ambiritu akumukumbukiratu Chifundo Kachaletu kuti Chifundo Kachale anali mamuna weniweni chifukwa awa awawa zikuchita kuonekeratu kuti from day one alephera kugwira ntchito yawo and ine sindikutha kuona tili ndi credible elections tikungoona ngati chi- tizaona zinzake za zisankho chifukwa ngati zinthu zayamba kuvuta lero sindikudziwa kuti kumeneko kukubwerako ndiye kuzavuta bwanji so mukuyenera kuti mupange nj- ah, nyumba yanu should be in order muonesese kuti anthu asamachite kuvutikira ndalama ndalama zokuti ndi zawo Munachita kuwaputa anthu nokha kuti mufuna mpangise zisankho lero anthu mukuwakhazika mwina uh, kuwakhazika pakana kuchokera phase 1 phase 2 supplementary izi za ma transfers anthu sakulandira ndalama zawo tikapanga kafukufuku dziko lonse lino anthu sanalandire ndalama zawo a MEC kaya mufuna mube, mube ndalamazo sitikudziwa koma ndi mchitidwe wonunkha umenewu kwambiri Ndichitenso lipoti kwa Amalawi nkhani ina imene ndili nayo ndi yokhuzana mchitidwe wa anthu okuba makamaka a mu Admarc and uthenga umenewu ukuyenera upitenso kwa a Minister of Trade kunena kuti mu Admarc muli ma officials amene akuba, akuba, akuba chimanga, akuba mpunga. kumagulisa kwa ma vendors malo mokuti aziyagulisa amalawi pa mitengo yosika akumagulisa mitengo yokwera koma kwa ma vendors kuti ma vendors wo azikalemera imozi mwa admark imene ikupanga za chinyengo zimene zikupatula kuti aliko ma admark ambiri ndija imatchedwa kuti ngabu kwa ngabu Kumenekoko kwa Ngabu kuli mkulu wina bwana amene akumatenga zinthu zija kumanama kuti afuna aka asamuse mpunga kapena afuna asamuse chimanga achipitise ku Nsanje. Chikhalirecho mpunga umenewu ndi chimanga chimenechi akugulisa kwa anthu a bizinesi ozungulira pa Ngabu. izizi nde zimene zikuchitika talandira mafoni ambiri ochokera kumene kuku kwa ngabu kunena kuti mabwana aku admarc kumeneko tikufuna kuti inu a minister muziwe and izi zingakhalenso bwino muka- mmene mukumamangira anthu enawa mutammanga mmodzi wa ku admarc mutamanga akuluakulu aku agriculture amene akupanga zachinyengo ndi cho- ndi cholinga kuti afuna azingolemera okhaokha muwamange amenewa and akamangidwa mwina wakubomako ndi pamene anthu angaziwe kuti yes we have got a minister who is serious you are already on top of the affairs you are serious komano ma officials aku admarc akupanga zachinyengo kwambiri chimozimozinso awa aku dodma amene akumagawa chimanga m'ma stadium mu ah, paja mukuziwa kuti boma linakhazikisa pulogalamu yomawalemba anthu kuti azilandira chimanga iyi ili njiraso imodzi yomafuna kuti aziberapo zisankho chifukwa munthu akapita kumene kuja akumachita redeem card yache akati choncho amuuze kuti pereka 2000 madera ambiri anthu ndi osauka ndiye mukufuna muwathandize ndiye powathandizaponso mukuwauzaso kuti azipereka 2000 ya chani and even fetereza yemweyi fetereza yemweyi wa, wa, wa, wa, amene amanena kuti wa subsidy anthu kuti akamutenge fetereza muja akumalipiranso ndalama ina yapa- yapamwamba Izizi mumayenera muziwe inu a mcp kuti ma filimu anu amene mukupanga inu okuba kaya chifukwa chokuti a kumtundako ma president anu ma minister ndi okuba izizitu ine sindingaope ndimangonena chilungamo chake ndi okuba inuso mukupitiliza zomwezo kumaba mukumabera anthu anthu osauka kumawauza kuti a ndalama imeneyi 2000 imeneyi ndi ya anthu okweza ndi osisa kodi anthu omasisa amakweza ndi osisa amalipidwa konko kuboma muona ngati ife sitidziwa kodi ndinu amene mwayamba kupereka zinthu m'malawi muno kunalitu maboma ngati a joyce banda a peter mutharika a malemu bingu komanso a- a bakili muluzi aperekatu zinthu zinthu zachetu zaphwamwamwa osakhalanso izinso iyayi apereka zinthu koma palibe amene ananenedwapo kuti "Ah, pitani mkatenge izi ndiye kuti mutenge perekani 2000 iyayi chimanga chijacho kapena fetereza uja kukuperekanso ati 30000 ena yapadera ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri dziko la malawi ndi chifukwa chake dzulo lija timanena kuti amalawi timapwetekana tokhatokha amalawi sitimakondana nkuthekanso pologalamu imeneyo siyikudziwika kubomako koma ndithu anthu amene akumapita ku kamuzu stadium ku bingu stadium ku mzuzu ngatinso kuti mwina ku mzuzuko kukugawidwa pajatu anthu akumpoto samaganiziridwatu anthu akumpoto ndi awa amatengedwa ngati agalu ena ndi awa abushiri aku- aku- akuzunzidwa awa mwina kaya ndi- akutengedwa chifukwa chakuti ndi akumpoto koma akanakhala wawo nde atamu- atamupangira m- njira zokuti amutetezere boma lokuba kwambiri boma lomvetsa chisoni chimene mukuziwa inu ndikupanga ma ma passport kuwapangira anthu akunja zigawenga zimene zinabwera m'malawi muno muzina lokuti lifuna lithandize cyclone freddy amalawi ziwani kunena kuti ma passport athu akuno ku malawi sali otetezedwa chifukwa cha mtima okuba tikunena pano pa mayiko ngati america britain atiyika pa red flag kunena kuti ngati ngati sitikonza bwinobwino passport yathu ndiye kuti palibetu anthu kuyenda kupita kunja maiko ngati ku america britain germany france tizasi- tizaletsedwa tiletsedwa tingoti choncho chifukwa chonena kuti passport yathu ndi passport yomvetsa chisoni chitupa cha passport is an important document imene imayenera ikhale ndi ma security features oti ukafika pa airport paja akangoichita swipe Izionesa kuti ameneyi ndi Bon Kalindo DC akuchokera kwa Njeza ku Mulanje anabadwa siku lakuti lakuti lakuti lakuti ndipo president wa dzikolo dzina lake ndi wakuti wakuti wakuti wakuti koma yathuyo kuyitenga kuyisiya kuyichita swipe Ai, ingoonesa mphepo oditu chakweratu akutionesa zinthu zimene pa dziko lino la malawi sitinazionepotu nde nde awagundika kumatenga mapasipoti kumapereka kwa anthu akunja chikhalirenicho ifeyo amalawi titati tikakhale ziko la eni sitingatenge passport ya kumeneko koma kunoko mukupereka ma passport kwa ma nigerians ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti ziko lathu up to now we- daily daily kukumatuluka nkhani zokuba daily kumatuluka nkhani zosakhala bwino so ndafuna ndikuwuzeni amalawi kuti mudziwe kunena kuti tikuzunzanabe muno malawi anthu osauka amene akupita kumakalandira chimangao ngakhalenso ili pulani yomachitirapo ati kumachita za nzika zawo kuti azibera zisankho akumapangidwa forced kuti azi- azipereka 2000 yapadera komanso ikakhala kuti nkhani ya fetereza akumaperekanso ena 30000 yapadera kuti atenge fetereza fetereza ache opanda ntchito wa ministry of agriculture minister olephera akumusunga chifukwa choti ati kaya ndi mwana wa am, a, anzawo amapangira limodzi za ubusa the most pathetic minister amene walephera miserably akulephera kumuchita kumuchitapo uh, kumupanga reshuffle kusankhapo anthu ena kumakapereka fetereza lero chimanga chakula kale chabereka ati nde basi kumanena kuti abweretsa fetereza makape inu kwambiri makape chimene mukuziwa ndi kuba ndi zizakuonekerani kunkhotakota amalawi ziwani kunena kuti mafuta amene azu- akuzunza anthu kuno ku malawi mafuta amene amalawi akuwasaukirawa ma ministers ena chifukwa cha kafukufuku tapanga ma ministers ena minister wina wapezeka ali ndi ma, ma migolo yokwanira 89 ya petulo 89 ma 200 liters okhaokha komanso uh, migolo yokwanira 10 ya dizilo amafuna aolose kumapita nawo ku Mozambique tiwathokozetu apolisitu apolisi a ku Nkhotakota kuti nkhani imeneyi ayi- anata ataimva anathamanga ndikukagwira migolo imeneyi ikuoloka pa boti kuti izipita ku Mozambique koditu zikuchitikatu zambiritu mmaboda mutu zokhuza ma ministers mmaboda mu mukugwidwa chamba mukugwidwa ma- ma- makokeni koma mukapeza kuti zinthu zija zagwidwa zimangosowa kungosowa ngati sikunachitikenso sikando iyayi ukayifufuza nkhaniyo uyipeza kuti ndi ya minister wina kukhala ino ndi ine nde kuti pamenepopo ndende yache osakhala yamasewera so ndi dziko lomvetsa chisoni dziko la malawi limene limaoneka ngati ndi laling'ono koma ndi dziko lalikulu kwambiri in terms of ukathyali Nkhani yomaliza imene ndakubweretserani mamawa uno a Malawi, fache masiku ano tikufuna tiyambe style imeneyo, talandira advice yonena kuti tizitha kumazitchula nkhanizi mitu yache. Nkhani yomaliza ndi zisankho za ma primary za m'zisa, zisankho za ma primary za zipani zosiyanasiyana. Kafukufuku amene tampanga ifeyo a Malawi First, makamakanso DC desk, ndi yonena kuti zipani zambiri zosusa zikufuna zichite impose ma candidate mmadera awo ambiri sapanga ma primary madera ambiri sakupangisamo ma primary azingonama kuti tikufuna tipange phase 1 tipange phase 2 madera enawo osapangisa ma primary ndi anthu omvesa chisoni kwambiri anthu achipani amene simmaphunzira there is no way mu democracy mungachite deny anthu ena kuti asa- asachite exercise ufulu wawo kumudziko kuli anthu amene akufunidwa ndi anthuwo osankhatu ndi anthu mmakhala kumenekoko si inu amene amakhala kumeneko ndi anthu ndi anthuwo bwino ake iwowo aku- ali ndi u- u- u- u- u- u- ufulu wokuti asankhe munthu amene akumufuna ndiye inuyo a udf inu a aford inu a dpp inu azipani zina ngati a pp inu a utm chonde mukanachita exercise zinthu zanu with caution musachite impose ma candidate kwina kulikonse mukanayikako ma primary ndi cholinga kuti afisi awo amene azunza zikoli apezeke kuti alibe mpata owina koma izi mukupangazi muchita divide anthu ndikunenatu ndi inu a udf ndikunenatu ndi inu a dpp ndikunena ndi inu a aford a utm muzimva anthu akamakuwuzani anthu inu muzimva Simumamva kuti kupanopa muli busy enanu kulandira ndalama kwa ma shadow, muli busy kuti mulemere nthawi imeneyi ya zisankho, muli busy kuanamiza ma president anu kumaauza a Peter Mutharika zonama, kumuuza ujeni Atupele Muluzi zonama, kumuuza Enoch Chihana zonama, kumuuza Joyce Banda zonama, kumuuza Dalitso Kabambe zonama. mukufuna ati muyimirire nokha anthu asapange ma primary kaye kaye kwa mgona uku kwa mgona a dpp ndiye musamale kwa mgona uku ku lilongwe akuluakulu akumeneko akugulitsa chipani alandira ma 2 miliyoni kuti agulitse chipani cha dpp kumeneko candidate amene akufunidwa kumeneko kwa mgonako ndi wina koma iwo akufuna wina atalandira ndalama zaphwamwamwa kudya kumachedwa ku mcp bon kalindo chimangoulula basi chimwana choopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village t a mabuka box 76 mulanje malawi southern africa